in South Africa, I'm a concerned citizen. Sinapita ku school komano I was very intelligent. Ndili ku school kwambiri ndikafuna kukhala lawyer koma zinandikanika because of divorce ya mayi anga ndi bambo anga. Ndinalekeza form 2. So I always follow you kuyambira ku Facebook, I mean eh, ku Facebook kuja ndi iyi ndi ya phone ya bwana anga ndimalera azigogo kuno ku south africa ndiyeno ndimafuna ndifunse kunena kuti malingana ndi momwe zilili ku malawi kuja za za za, za ju- judiciary ndapanga folo mwalankhula za Methodo chanchachani eh, I, i'm following that yeah because it was my my my, my uh, my plan nthawi imeneyoyo kuti kaliya yanga kuti ndidzakhale lawyer koma zinakanika ndiyeno ndimafuna ndifunse kuti kodi mmene zimachiti- akuchitikira katangale uja anthu akuchita kudziwa kunena kuti ah, mmene mukunena cha frank, frank mbeta ali involved ah, china Chikopa ali involved Kodi pamene papa kuti anthu amene awa tithane nawo what can we do Thank you very much. komanso yeah Go ahead. so ni- nima- ni- ni- nimafunanso ndifunse za- nimafunanso ndilankhulepo za uyuyu za mwana wa Msuni which i think uje nimene sunatani suna sunalankhule dzu- dzulo kaya tionane kuti utakumana ndi Peter kaya tionane kuti muna- muna- munauzana chani komano nkhani iyi imafunika kuti inuyo mubwere poyera ngati munthu oti ndinu loya woyimirira am- a- ife anthu poor malawians then ndimafuna kuti munakakhala kuti mu- mubwere pa- mu- pa- pa ujeni paja mufotokoze bwinobwino kuti what actions malawians we can do kuti mwina mwake kuti nkhani ya mwanayi apeze a- a- apeze ape- apeze chilungamo chilungamo chitani chidziwike

Ine ndinena m'Chichewa, ndine Innocent Chandija ndimagwira ntchito ndi Wireless ya Litala FM ku Blantyre. Um, as media, tima- uh, just extension ya Gabriel, we play our role kuonetsetsa kuti kupanga expose ma issues osiyana siyana to do with corruption. Komano sometimes ifeso ndife anthu we need protection. so kuyang'ananso na kuti uh, ma cartel ndi amene ali ndi mphamvu kwambiri yoona kuti they can come after us so amid of serving people as our country timayang'ananso ngati ifeso anthu timayang'ana kuti we have done our part komano mbali inayo tikusowekeranso na kuti i think masystem athu amene timadalira kwambiriwo kutinso mwina wake ataunikidwanso coz ngati judiciary yapangidwa capture we have also to look na kuti kodi kupita chisogolo tiyenera kugwira pati ndi pati chifukwa chonena kuti malamulo athu a dziko anayenera kuti atithandize na kuti akhale mulozo wa wina aliyense na kuti wina aliyense ngati ali ndi idea kuti dziko lathu lipite pasogolo ndipo wona kuti kuya- kupanga visit ma system amene aja na kuti wina aliyense athe kupanga comply na kuti posatengera ona kuti kubwaloku those are also human being they have also to bring to account kuona kuti ngati pena pake sipakuyenda bwino iwonso athe kulandiranso mwina kuti malamulo athu akuti akupanga zotani pa munthu amene walakwira malamulo so i think ndi nkhaninso imene kupita chisogolo kuonanso na kuti ma systems athu ona kuti kodi ngati ifeyo a media tikupanga expose zinthu zina zake pena pamene pakukhotapo kupakonza ona kuti popita chisogolo kuti mavuto ngati amenewo anthu akafika nawo at that stage we will be able kupeza kuona kuti chilungamo chikupezeka mbali zonse chifukwa kuti ngati makhothi akubwera ndiyoti ngati ma systems amene apangidwa capture aja kuyeneranso kuona kuti kuwapanganso revisit kuona kuti ngati dziko kupita chisogolo zingazakhale potani chifukwa chonena kuti dziko la malawi ndi lathu kulibenso kumene tingakanene kuti ndi kwathu so we need also to look na kuti kodi generation ikubwerayo ife tikuchitapo zotani so i wanted to make sure na kuti ngati dziko tiyeneranso kuyang'ananso kuti masystem amene apangidwa capture tikhozanso kuchitapo zotani na kuti tikonze

on um, uh, blatant so amafotokoza za blatant corruption kuti uh, katangale one nanu yes uh, pido i've seen you you want to comment i'll give you a chance uh, the next round the second round um, um, katangale one nanu amene wakhazikika wamera mm, uh, uh, um, wamera mizu tingatani wa- makamba za ndimakamba za mbeta ndimakamba za chikopa ndi anthu ambirimbiri anthu amene akuoneka kuti akhazikika ndithu um, tingatani uh, chomwe mu- ti- mungaziwe uh, amalawi kamene chimene tingaziwe nchonena kuti mphamvu zimene anthu ali nazo zili m'manja mwathu uh, mmene ndi zathu tinawapasa kungowabwereka mmene uh, ndimakamba za section 12 uh, chachikulu chimene section 12 imanena nchonena kuti uh, the power to govern uh, is derived from the people and uh, it's sustained upon the sustained trust or uh, it's exercised upon the su- sustained trust of the people so pamene anthu tili ndi chikhulupiriro mwa adindo ndi pamene adindo aja amakhala ndi mphamvu zotilamulira kapena zotiyendetsera dzikoli Ah, koma pamene ah, o- chikhulupiriro chathu chachoka mwa iwo ifeyo tikuyenera tidzuke so what do we do amalawi timakonda kuonenera we love to watch you know muzaona kunena kuti ngati mukupita kumsika inu achikondi kukagula zinthu mwapeza anthu akumenyana kaya tiana kaya amayi ndi nsikana kaya anthu achikulira akumenyana uh, mudzapeza anthu akunjikirana even anjinga akupita kwina ayima even magalimoto pamapeza pamalo pamene pachitika traffic chifukwa amagalimotonso nawo akuyenda pang'ono pang'ono kuti anthu awonesese mwinanso kumafunsa kuti kodi chachitika nchani timakonda kuonerera koma sitimakhala involved so we need to be involved tikuyenera aliyense tizuke pamene uh, tikuziwa zatikupangidwa uh, uh, enlighten pamene zinthu zikutuluka ngati za Amaryllis hotel si nkhani yongoziona kuti iyi koma anthu ndiye amaba anthu amata it's time to rise up and there are all mechanisms maprotest amene tingapange kupanga demo kutani uh, kuyankhula just speaking kumangokamba nkhani yomweyo kumangokamba nkhani yomwe osalola kuti nkhani ija ife kapena nkhani ija ingozizira because mene when i was starting this battle ya corruption in the judiciary i think if you remember uh, since you have said you follow me

pa exclusive paja uh, kuti pamaneda kuti umboni palibe umboni ulipo kaya malawi society inapanga a broad body a body of lawyers did an investigation and found uh, evidence of corruption involving a judge judicial officers and lawyers so people cannot be saying kuti umboni palibe you know you cannot be saying kuti palibepo umboni that's that's mukunamidza ziko you are lying to the nation when you say kuti there's no evidence there is too much evidence uh, pali kalata imene ndinayipanganso leak ineyo yomwe fia financial intelligence agency wrote the uh, s- um, the, uh, the, the chief justice to say justice ken manda apanga zinthu zodabwisa

uh, konzanani ku south africa kuli amalawi ambiri lumikizanani uh, pali role imene mungapange play mutha kupanga organize even you can go ku, ku embassy kukapanga protest you know it becomes even an international statement where you go ku embassy kukapanga protest on the corruption specific judicial officers these specific lawyers every lawyer that i've mentioned everyone says atikuziwa anthu amenewo mwinaso zina zambiri ndizi and I, i get overwhelmed with the evidence that people bring so we clap hands for the people that steal from us that is the problem timaombera m'manja anthu amene akutizuza anthu amene akutipanga example ndapereka slave trade ja the house nigger uh, the chanchani what I was saying kuti mumakhala ngati ngati simukuziwa kuti muku- mukuponderezedwa mukudyetsedwa uh, mukudyeredwa masuku pamutu tikuyenera kupanga demand kuti uh, attorney general achoke tikuyenera kupanga demand kuti achikopa achoke kumene kuja sakuyenera kumalowa mkhoti sakuyenera kumalowa mkhoti alowamonji mkhoti akuba you know there's evidence against chikopa so much evidence he's a criminal and this is not a joke and this is nothing to do with a personality ku, ku high court kuja or supreme court kuli majaji ena bwanji sindikuwanena amenewo sindikuwapanga attack iwo uh, achikopa watani why should i focus on chikosa so you know the cartel will come say kuti ah kulimbana ndi anthu akutantani ah anthu ena omwe achisilikwacho ma lawyers omwewa eh apapa ndikususana ndi mfundo zimene amanena zulo a dr a, a, a dr chikosa koma sinayimepo pabwalo kunena kuti a chikosa as an individual uh,